zikomo kwambiri uh, choyamba ngati mundilole ndikulandireni kumkumano uno ah, umene uh, tikuchitira mmawa uno kulilongwe choyamba ndikuthokozeni atolankhani kuti uh, mutalandira uthenga simunanyalanyaze mwafika mu chipinda chino komanso mundilole ndalandire amene akutisatira kuchokera pa ah, samba la mchezo la zodiak ah, ena amenenso akutilondola kuchokera ah, pa luntha online e, monga mukuziwa kuti ife amalawi timaziwika kuti ndi mtundu oopa mulungu chifukwa cha chimenecho timafuna tisanayambe zonse mundilole ndipemphe ozipereka kunena kuti adalise mkumano uno

invite the panel in front of you here. Uh, by the way, my name is Sylvester Namiwa. I'm uh, the Executive Director for the Center for Democracy and Economic Development Initiatives. ndisindike pano kuti monga mwachikhalidwe monga mwachizolowezi zokambirana zathu zambiri zikhala mu chiyankhulo cha chichewa chifukwa nkhanizi zokhuza amalawi osiyanasiyana e, komabe apo ndi apo tiziponyapo chingerezi ndiye monga tichitira masiku onse ndili ndi chikalata chimene ndichiwerenge mu chiyankhulo cha asamunda uh, tikamaliza pamenepo mzanga comrade uh, asabuni phiri azawerenga mu chikalata chomwecho mu chichewa ena mwa ife azapherapo mphongo komabe eh, amanena kuti awiri sayenda asanapangane ine mwandiziwa ndimafuna ndipereke bwaloli kwa azinzanga kusogolo kuno kuti aliyense azitchule zina tikatere kumenekonso anthu akudziweni

popeza kuno mwatidziwa zikhala ah, zovuta kuti anthu akupetwa ndi msonkhano wa atolankhani asanamve mawu a inu eni kumenekonso tikudziweni Thanks a lot.

zikomo kwambiri mutha kundivomerezano kuti mphepo imene ikudusa muno ndi yachibale chifukwa tadziwana Ah, bungwe la CDEDI bungwe la amalawi nthawi zonse akamva amalawi eni ake kuti tili ndi msonkhano wa atolankhani amatiyankhula nkunena kuti kuonjezera pa nkhani zimene muli nazo chonde chonde nkhaniyi musakayiwale ndiye ndili ndi nkhani zitatu pano zimene ndiyambe tisanafike ku nkhani yathu yayikulu ya siku ya lero nkhani yoyambira ndi yonena kuti neef bungwe lija lobwerekesa ndalama kuli anthu ena adagulisa mbuzi uh, kupanga magulu kugulisa mbuzi kuti apange chikole kuti alandire ngongole koma zinthu zija zikukhala zimakomera anthu andale ndiye anthu amenewa akufuna ndalama zawo ena anakangongola ndalama kuti apeze mwayi okangongola thumba limeneli kuli chete titafufuza titaona zimaoneka kuti ndalama zija zimapita kwa anthu oti ali ndalama kale aphungu ndi anthu ena amene amaziwidwa pa ndale amene amavota amene malipira msonkho ndi awakudandaulawo ndiyeno popeza ogwira ntchito za boma atsekera tikamayamba pa 5 pa 6 tikayamba ndi ku neef kunena kuti chonde anthu amene munatengera chikole anthu akumudzi akufuna ngongolezo mwapase ngati simwapasa mwabwezere chikole chawo ah, ndiye muonanso kuti mwathandiza bwanji popeza patenga nthawi anthuwo ali ndi malisiti ndalama zija za chikole anakapanga deposit ku banki Ah, nkhani yayikulu ina ndiyonena kuti tikuyankhula pano kunjaku kuli nkhani yonena kuti achiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino dr jane ansah ali ndi ulendo wapadera wopita ku mangalande ulendo umene ah, malinga ndi malipoti amene akuzungulira mmasamba a mchezo ukuoneka kuti amalawi apereka ndalama yokwana 2 billion malawi kwacha izi zikubwera pamene amalawi akudandaula kunena kuti misonkho imene mwayika ikutiphinja ndiyeno atsogoleri mukamatisogolela mukamatiuza kunena kuti tizimanga malamba muziyamba ndinu kumanga malamba ndiye popeza kuti bungwe la cdedi silimagwira usi okha limayenda ndi zogwirika ndinene pano kuti ife tipita tikakumane nawo dr jane ansah tikamve mbali yawo mvemvemve ndiye maganizo athu onse tipereka tikakakumana nawo dr jane ansah e, mbali zonse nthawi zonse nkhani ikatuluka timayesesa kunena kuti amene watchulidwayo tikakumane naye ndiye ife tipita tikakumane nawo tikamve ndiye tikabwera kumeneko tipereka maganizo koma tathokoze amalawi amene akuzuzula izi ndipo ife tikuzuzula ndithu kuti 2 biliyoni yachuluka ndi ulendo umenewu ndi nthawi imene tilili pano ndimafunanso ndipezerepo mwayi pa nkhani yomweyi malemu uh, bingu wa mutharika mzimu wawo uuse mumtendere adanena nthawi inake kuti amalawi tili ndi vuto vuto lathu timakhala warm to outsiders we are the warm heart of africa but we are warm to outsiders ndiye nkhani iyi ife takondwa ku CDEDI kuti amalawi tadzuka mmene tadandaulira ndi 2 biliyoni ya ulendo opita kumangalande ya dr jane ansa a vice president koma timanena kuti tizidandaulanso chimodzimodzi tikamva kunena kuti nzika ina yakunja ikusakaza ndalama yathu tsiku lake tidabwera pompano tinanena kuti ku airport kuja 30 hectares prime land zinaperekedwa ku kampani ya israeli imene inapangidwa register ku cyprus amalawi tinakhala chete ngati simunamve mmene ikutiwawira 2 billion iyi ya dr jane ansa malo athunso ku airport kuja zitiwawa chimodzimodzi malo amenewa anaperekedwa kuzera ku green belt initiative green belt authority ndi kuperekedwa kwa Inosselia komanso kupereka apart from the 30 hectares of prime land tinaperekanso 5 million us dollars kuonjezera pamenepo kunapitanso 2.7 ndi 2.2 kuli chete tinalembera kalata adindo kuti achitepo kanthu pano papatha four- uh, two- uh, almost uh, two weeks sanachitepo kanthu ndiye timafuna ti akumbuse tinakulemberani secretary of the treasury kope kwa mlembi chief secretary muchitepo kanthu amalawi ndalama zawo akuzifuna amalawi malo aja akuwafuna mmene takuyira ndi nkhani ya dr jane ansa ya 2 billion iyinso itikwiyitse kwambiri because we are talking of prime land Without much ado, allow me to go straight to uh, the business of the day. I have a statement, but before I read that statement, I want to play this recording here

kuti mfine uja kunoto wafika 188 because mafuta aja anakataya kukenya komwe tanga is 120 kilometers from kenya from mombasa it's very close to kenya samafunika sangalamizire transport samafunika okwera ayi this thing it will torture them for the rest of their life because anaba yeah because sunga kukenya sanga kulisa rate kulisa 194 koma we say let us look for peace koma i think sakufuna kumva kuti zotheka anthu omwewa amene apanga ujeniwa dangati athu ngati ngati asiya kuti awa kambirana nawo some of us are not interested in this we never even mmene tikupanga procurement you will never hear kuti chikuna anali apa zero koma it was my, my ministry i said mm, ayi ayi izizizi koma since now we know kuti this is more than just the office we are sitting in that office we can't be seeing things going wrong eh, ndekusunga chani what is the need for office ya, one, ya 1.7 million per month for what we are there to, serve, to, to, to deliver service ya gaf akaipitiriza tipita nayo ku, A- eh, ku, ku acb because ya gaf ku kenya amagulisa 88 kunokwera akafika bwanji 194 Do we have evidence? Well, no kuno inafika bwanji 194 if they want akanene komweko kuti no gafu because mafuta anakatayima kutanga samawona any difference samawona any difference in, ter- in terms of price yeah. bwana asiwa eh beba kodi inu ka kakalata kachaka makalata analemba minista awiri aja mungatigaireko mwamsanga analemba yoyamba ija ndi yachiwiri ija eh amatola eh no problem no problem no problem

poyambirira paja kunena kuti zokambirana zambiri zikhala mu chichewa koma chifukwa kuti pali ena samva chichewa ndifake ndawerenga chikalata chimenechi mu chiyankhulo cha asamunda uh, ndikudikira kuti ndimuyitane mzanga asabuni kuti awerenge ndimafuna ndinene ichi kuti zikumvesa chisoni kunena kuti padakali panopa mmene zikuonekera kunjaku zikukhala ngati kuti dpp ikungopitiriza pamene inalekera mcp anthu amayembekeza ndi chidwi kunena kuti ndalama za nkhaninkhani zimene zinabedwa zija zikhala panopa zayamba kutoleredwa koma sizikumveka china chilichonse koma chosangalatsa nchonena kuti mtsogoleri wa dziko lino profesa arthur peter mutharika wakhala akunena nthawi zonse akapeza mwayi woyankhula kumtundu wa malawi kuti boma lake siliikira kumbuyo mchitidwe wosakaza chuma cha boma komanso sanabisepo mawu pakudana kwake ndi katangale ndiye timafuna tinene pano poyera kunena kuti nthawi yakwana pamene tikupita ku chikondwerero cha khrisimasi ichi kuti ambuye athu yesu khristu atibadwira komanso kulowa chaka chatsopano mamulumuzana onse amene adasankhidwa ndi mtsogoleri wa profesa arthur peter mutharika azigugude pachifuwa azifunse kuti kuti akutumikira ayani malipoti akumveka kuti anthu ayamba kupanga maubwenzi ndi anthu amene anazunza amalawi anthu apanga maubwenzi ndi anthu amene anabisa ndalama za nkhaninkhani tinene pano kuti bungwe la cdedi limayima ndi amalawi ndifa yake chilichonse chosusana ndi amalawi ife timasusana nacho chilichonse chogwirizana ndi amalawi ife timagwirizana nacho ndiyeno let's serve to protect apm legacy this is unsolicited advice to those of you that are serving in cabinet those of you that are serving in top government positions uh, mundilole ndipereke bwaloli kwa mzanga comrade asabuni phiri
monga mmene akambira a executive director uh, ine ndiwerenga kalata yomweyi uh, muchichewa mutu wa kalata yathu lero nyengo yabwino ya chikondwerero kufufuza ndi kupanga ziganizo zokhwima kwa nthawi yoyamba chipani cha dpp chiwinireninso chisankho cha pa 16 septemba tilinso mu nyengo ya chikondwerero cha khirisimisi komanso chaka chatsopano pomwe tikufunira boma latsopanoli ndi anthu onse aku malawi nyengo yabwino ya chikondwerero ife ku cdedi tikufuna kulimbikitsa boma la dpp kuti ligwiritse ntchito bwino nthawi ya tchuthiyi pofuna kufufuza bwino ndi kupanga ziganizo zokhwima pa nkhani ya chuma umoyo wa anthu ulamuliro wabwino komanso malamulo monga momwe mtsogoleri wa dziko lino profesa arthur peter mutharika adanenera kuthetsa vuto la njala lomwe lili mdziko muno ndi kofunikira kwambiri pakukonzanso chuma cha dziko lino ndipo ntchito yopanga malawi okomera tonse itha kutheka mosavuta komabe kuti izi zikhale zotheka payenera kuchitika zinthu zina zomwe zingathandize kuti miyoyo ya anthu omwe akuvutika isinthe mosavuta pakadali pano mfundo zambiri za boma zikuyika anthu pa chitonzo m'malo moti ziwateteze pofuna kukwaniritsa mawu oti choyamba chichitike moyambirira boma liyenera kufotokoza momveka bwino momwe lithetsere nkhani zotsatirazi poyamba kusowa kwa ndalama zakunja mdziko muno boma liyenera kutenga njira zokhwima pothetsa vuto la kugulitsa ndalama zakunja mwachinyengo lomwe likuchitidwa ndi akuluakulu ena a boma kuphatikizirapo nduna za boma chachiwiri kuyamba kupanga zinthu mdziko momuno pofuna kuchepetsa kudalira katundu wochokera kunja chachitatu kusiya kupanga kapena kugwiritsa ntchito zinthu zofuna ndalama zambiri ndi kutsatira mfundo zogwiritsa ntchito ndalama zochepa chachinayi kuteteza ndalama zakunja kuti zigwiritsidwe ntchito pogula zipangizo zopangira katundu chachisanu kuyika ndalama pa zinthu zomwe zingalimbikitse kutumiza katundu wathu kunja kwa dziko lino vuto la kusowa kwa mafuta Nzosautsa kwambiri kuti kutasala sabata imodzi chisanachitike chisankho chachikulu cha pa 16 September mu chaka chomwe chino cha 2025, President wakale Dr Lazarus Chakwera adauza dziko lino kuti ankadziwa akuluakulu a Nocma amene ankachita katangale komanso kusokoneza ntchito yobweretsa mafuta awa m'dziko muno. Pamapeto pake iye ndiye adakhala nsembe, sanapambane pa chisankhocho. potengera kuti mafuta akupitirirabe kupezeka mosakhazikika makamaka m'mizinda ya dziko lino boma la dpp likuoneka kuti nalonso lagwidwa ndi magulu a anthu akatangale zikuoneka kuti palibe chochitika chenicheni chomwe chikutsatidwa kuti zinthu zisinthe akuluakulu onse abungwe la nocma adakali chete komweko zoona zake zakuti kusakonzedwa kwa zinthu ku bungwe la nocma sikungowononga mfundo ya apm yosalekerera katangale ayi komanso kukudzetsa mafunso ochuluka okhudza kukhulupirika ndi kuthekera kwa mabungwe oyang'anira zinthu mdziko lino ndi akulu amene akuwatsogolera tiyenera kudziwa kuti cdedi yapereka umboni wogwirika kwa akuluakulu a boma kuphatikizapo acb pa nkhani ya zinyengo ndi ziphuphu pakugula mafutawa umodzi wa umboni ndi wa zomwe adayankhula yemwe adali mlembi wamkulu ku energy injiniya alfonso chikuni yemwe anali mu bodi ya nocma chikuni adafotokoza momwe nocma idathandizira anthu ena ku nyumba ya chifumu ndi anthu ena andale kuzunza amalawi kudzera mu mgwirizano wokayikitsa wa mafuta odula kwambiri choyamba bungwe la mera lili ndi ngongole ya nocma ndi petroleum importers limited pil yoposa 1.4 trillion mu ndalama zomwe sizinatumizidwe ku psf kuonjezera apo bungwe la rfa posachedwapa laulula kuti likulephera kukonza misewu mdziko muno chifukwa cha kusatumiza ndalama kuchokera ku road levy kwa zaka ziwiri ndi theka zapitazi zomwe zafika pa 218 biliyoni kwacha poganizira izi cdedi ikuona kuti sitikuyenera kunyalanyaza mfundo yoti injiniya chikuni akuyenera akaonekere pamaso pa acb kumupatsa mwayi oti atulutse chilichonse chomwe chili pa mtima pake kungathandize kulondoloza ndi kupeza ndalama za misonkho ya amalawi pa chifukwa ichi cdedi yalembera kalata a gabriel chembezi yemwe akugwirizira udindo wa mkulu wa acb kuti afufuze momwe malita 51 miliyoni omwe nocma idagula ku kenya kudzera mu gulf energies omwe nduna ya mphamvu pa nthawiyo olemekezeka bambo ibrahim matola ndi ceo a clement kanyama wa nocma adatinamiza kuti anali a mgwirizano wa boma ndi boma uja mchingerezi timati g to g malinga ndi injiniya chikuni gulf energies inkagulitsa mafuta ku kenya pa ndalama za ku america us dollar 88 pa metric ton chonsecho kampani yomweyo inkagulitsa mafutawa ku nocma pa us dollar 188 pa metric ton pa petulo ndi 195 us dollar pa metric ton pa dizilo mwachidule chikuni kanyama ndi matola akuyenera kufotokoza bwino za nkhaniyi fetereza otsika mtengo ngati malipoti omwe akumveka ali owona ndondomeko yogulitsa fetereza wotsika mtengo yomwe boma la dpp inayibwezeretsa kukhala fisp ili ndi zambiri zoti zikonzedwe cdedi ikupempha boma kuti lipange chisankho cholimba mtima chotha- chothanirana ndi vuto la njala poyika ndalama zokhazikitsa ntchito yopanga fetereza mzigawo zonse za dziko lino fetereza yomwe dziko la morocco linatipatsa posachedwapa atipatse mangolomera kuti tili ndi kuthekera kochepetsa mitengo ya fetereza poyika ndalama ku ntchito yopanga tokha feterezayo kuti tibwereke mawu a otsatira kwa wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino wolemekezeka a enock chihana pomwe amatsogolera mwambo wokumbukira tsiku la omenyera ufulu wa chibadwidwe ku mzuzu posachedwapa ndizodabwitsa kuti miyezi ya seputembala kapena okutobala boma lidagwiritsa ntchito mabiliyoni ambiri pa pologalamu yopereka feteleza wotsika mtengo chonsecho miyezi isanu ndi umodzi pambuyo pake boma lomwelo lidagwiritsa ntchito mabiliyoni ambiri enanso kupereka chakudya kwa anthu omwewo omwe adalandira feteleza otchipayo komabe maganizo athu ndi akuti nthawi yakwana yoti boma lisiye fisp ndi kuyika ndalama zake pokhazikitsa mafakitale opangira fetereza ndi kulola alimi amalonda kulima chimanga chomwe chidzigulitsidwa ku bungwe la admarc kuti amalawi ambiri omwe alibe chakudya adzitha kuchipeza mosavuta pa mitengonso yotsika misonkho yolanga anthu boma liyenera kuganizira mozama pamomwe lingamatolelere misonkho yochuluka kusiyana ndi kuonjezera chipsinjo pa amalawi omwe akudulidwa kale misonkho yochuluka kuphatikizira apo cdedi ikugogomezera kuti boma la mutharika liyenera kuonanso migwirizano yonse pa nkhani ya migodi kuti dziko lino lipindule ndi ndalama zomwe zimapezedwa kuchokera ku migodiyi osati kukweza misonkho pomaliza pulezidenti wakale chakwera anayesa kubisa ngozi yoopsa ya ndege ya pa 10 june 2024 yomwe idapha yemwe adali wachiwiri wake saulos klaus chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu ku nthungwa ku viphya plantation m'boma la nkhata bay pokhazikitsa komiti yofufuza yomwe lipoti lake linasiya anthu ndi mafunso ambiri kuposa mayankho titha kungoti lidali lipoti la chinyengo ndipo anthu aku malawi akuyang'ana kwa nduna ya zachilungamo ndi zamalamulo honorable charles mhango kuti achite zofunikira ndi kuthandizira amalawi makamaka abale ndi abwenzi anthu asanu ndi anayi omwe adamwalira pa ngozi ya ndegeyo kudziwa choonadi mwa njira iliyonse kafukufuku watsopanoyo akufunikira kwambiri kalatayi yasayinidwa ndi mkulu wa bungwe la cdedi bambo sylvester namiwa zikomo kwambiri uh, comrade eh, chifukwa chowerenga bwino kwambiri eh, kalatayo uh, mu chichewa titsindike pano kuti talembera kalata mkulu wongogwirizira wa bungwe la lothana ndi katangale la acb kalatayo ayilandira pa zimene tawerenga pano ndanena kale kuti mauthenga amene timasewera aja ah, tinajambula mukucheza kwathu ti- monga mmene ndanenera paja kuti tikakumananso ndi mayi dr jane ansah ku cdedi Nkhani iliyonse munthu akatchulidwa timampasa mwayi ndi danga kuti ayankhepo. Ndiyeno uh, mu mkumano wathu nthawi imeneyo ngati mukumbukira panali mu May mafuta anavuta kwambiri ndiye tinakumana ndi mlembi ku unduna wa energy amene anazoti mphwanga usavutike nkulemba manotsi tenga foni ujambule zimene tikukambira pano ine ndi okonzeka kuti tipite ku acb ndiye uh, wina asanene kuti kodi mauthenga amenewo mwatenga kuti mauthenga amene tinatenga chifukwa iwowo mwamva chikuni anakwiya kwambiri anachita kutchula salary yako e, titaseweranso recording yachiwiri ija munamva amene panopa ndi mkulu wa nocma akunena kuti we should share the cake ndiye ifeyo kapena kumalawi wina aliyense amene amali- amalifuna dziko zabwino amayembekeza kuti dpp ikangoyamba kulamula koyamba kufufuza kunali ku nocma koma mpaka na lero ku nocma kuja palibe ndi munthu amene wasuntha onse akugwira ntchito pamene chikhalirecho amalawi ni mboni achakwera okha mpaka mabawo ankanena kuti kuli katangale ndiye izi zikubweretsa mafunso kwa anthu amene mukugwira ntchito zosiyanasiyana zothandiza boma komanso pena pake zikuoneka kuti- ngati kuti mukutsutsana kwa mtunthu ndi chiganizo cha profesa arthur peter mutharika cha profesa arthur peter mutharika kuti katangale ayi ndiye mwina ndifunse pano mukuyembekeza kuti amutharika azichoka ku state house apite ku nocma akakonze zinthu pamene anakusankhani panopa ndife okondwa kuti mabodi alipo mabodimo mugwire ntchito ndinene mosapsatira kapena mosapindira ndevu mkamwa kuti boma lapita lija limaba aliyense amadziwa ifake anachotsedwa mboma ndi anthu amayembekeza ntchito yoyambirira ndi kukatolera ndalama zija muzibwezeretse kwa amalawi osati kuwasenzetsa amalawi ndi misonkho pamene ndalama simunatolere tichenjeze pano kunena kuti ife a cdedi tayamba ntchito amene mukumbukira bwino ah, lachisanu lapitali timakayendera pa zipata za pansewu kumene kuja kunatuluka nkhani yonena kuti kuli 218 billion malawi kwacha imene imati ibwere kuchokera ku mera sinabwere chifukwa chake mafuta mdziko muno amagulidwa pa mtengo okwera umboni uli kuti a chikuni a ps atiuza kuna kuti kampani ya gulf energies mafuta omwewo ku port ya ku tanga yomweyo ku kenya amagulitsa 88 dollars Aka- ab- kwa- ku tanga komweko asiya kuti tikatenge komweko amalawife akuti tiwonjezerepo 100 dola pamwambapo ya ulere izi tidanena pa 7 may mukaone tinali ndi msonkhano wa atolankhani momuno muchipinda momuno ndinakhala pompano statement ilipo timachenjeza ulamuliro wa achakwera kuti achakwera mafuta musamagulire ku state house lero zayambikanso zomafuna kumagula mafuta ku state house tichenjeze kuna kuti ife a cdedi sitikhala chete amalawi sakhala chete nkhani ina ya misonkho zimamvetsa chisoni kuti anthu osauka anthu amene akulandira ndalama zochepa azilipira msonkho pamene anthu akuchita bizinesi ambiri m'malawi muno ndi azinzanu ndiye m'malo moti atenge msonkho akapereke ku mra amakupatsani nduna ma ps ndi akuluakulu a chipani amalawi atopa pafunika paka- paka- pakhazikitsidwe njira zabwino zoti boma lizitolera ndalama choyambirira ife tikunena pano a cdedi kuti aliyense amene akuyenera kupereka msonkho azilipira msonkho izi zomanena kuti uyu ayi uyu ayi sizithandiza chinthu chachiwiri kodi amene akupindula pa ntchito za migodi m'malawi muno ndi ndani ngati mukumbukira bwino chilowere boma la dpp takhala tikumabwereza mawu amodzi onena kuti muunikenso ntchito za migodi muunikenso ntchito za migodi koma mpaka na pano khala ngati palibe akumva nthawi yakwanano kuti pamene tikupita pa tchuti ichi aliyense amene akadzigugude pa chifuwa tithokoze kunena kuti tawerenga mu newspaper kuti nduna zayamba kupereka maripoti koma chimene tifuna ife sifuna maripoti ayi tifuna kusintha kwa moyo kwa amalawi ngati nduna ikugwira bwino ntchito ziyenera zionekere kunena kuti mimoyo ya anthu ikutani ikusintha sitingofuna kuti zizingooneka mu ofesi kunena kuti ati apereka ripoti ayi ndiyeno kutsogolo kuno ife tizipanga volunteer kunena kuti tizipanga assess cabinet ndiye tizibwera pano pano kuti bwana eh ati apereka maripoti eh koma amalawi eni ake akutere akutere ndikukumbuseni kuti CDEDI ndi bungwe la amalawi pajatu ndi nambala imene amalawi amatiyankhula 4384 ulendo uno amalawi atavota moziganizira bwino amalawi atateteza voti yawo amalawi afuna apeze phindu pa voti yawo phindu limeneli tilipeza potani tambala iliyonse ya boma tilondoloze mpakana ikaoneke kuti yagwira ntchito yanji aliyense amene ali pa mpando mu ulamuliro uwu sakufuna kuti azipanga zinthu poyera akugwira ntchito kolakwika amalawi adasintha mwina ndisaonjeze nkagandiwa comrade munga- mungakhale ndi choonjezera ndikupatseni 30 seconds kenaka titsekule bwaloli kuti tiyambe kutenga mafunso
I think ine kwambiri ndimafuna ndikambe za nkhani ya ngozi imene inachitika chaka chatha imene idatiphera mtsogoleri wa dziko komanso ndi anthu ena amdziko muno muli anthu ena amene mukawafunsa akuwuzani kuti kupatula mavuto amene amakumana nawo mu ulamuliro wa dr chakwera koma chimene adachotsera boma la malawi congress party nkuyika boma la dpp chinali choti amayembekezera kunena kuti boma limeneli lidzapanganso kafukufuku wina amalawi nkudziwa choonadi kuli nkhani zokuti ndege inafika ku mzuzu koma tidamva lipoti lina sinafike kodi adauza president zimenezo ndani tidamva nkhani za black box kuli nkhani zochuluka kwambiri iyayi malo anali owitilira koma tidaona kuti anali malo osawitilira kodi zimene zija amene ankaziphika ndi ndani ndiye timafuna tiwapemphe a minister of justice kunena kuti paja amati akuwunikira kaye malipoti tikukhulupirira kunena kuti malipoti aja awunikira ndi nduna imene ife tinayo chikhulupiriro chiyembekezo chathu nchonena kuti atamaliza kuwunikira mati- malipoti amene aja mphatso imene amalawi angawapatse ya khirisimasi komanso nyuwere tsopano ndikupanga commission of inquiry yatsopano mogwirizana ndi a president kuti ifufuze nkhani imeneyi zikomo kwambiri ah, bwana CEO
zikomo kwambiri tinanena kuti uno ndi msonkhano wathu wankhani ndiye tisakomedwe pano kumangoyankhula uh, tisegule bwaloli kunena kuti ngati muli mafunso mutifunse the floor is open as per tradition you raise your hand you be identified you file your questions then we try to respond uh, the floor is open bwalo ndilosegula yes,

dr jane ansa munena kuti mufuna mukumane nawo kuti mumve mbali yawo mwina kwenikweni chimene mungafune kumva kuchokera kwa dr jane ansa chimene amalawi pofika padakali pano sadachimve ndi chani kwenikweni chimene munga- mufuna kuti mukambirane nawo kumva kuchokera kwa iwo ndi chani choposa chimene amalawi akhala akudandaula kale pamene ulendo za ulendo umenewu zitadziwika zing'ombe
mmene timagwirira ntchito ku sidedi timakhulupirira malamulo achilengedwe achilungamo principles of natural justice amanena kuti you should give a fair opportunity to every person that has been mentioned uh, inu amalawi ndi mboni kunena kuti nkhani ichiyambire uh, yayamba kuzungulira mmasamba mchezo mmanyumba zofalitsa ndi kusindikiza nkhani koma sitinamve kwa eniake sadayankhulepo ndiyeno ife ku sidedi ndi chikhalidwe chathu kunena kuti nkhani ina iliyonse ya mtundu wina uliwonse tisanabwere kuzapanga msonkhano wathu wa nkhani ngati uwu timapita kukamva kunena kuti uku akutere akutere inu mukuti chani ndiye ife tili ndi chikhulupiriro kuti dr jane ansa akayankhula akatiuza zimene atiuzezo tizabwera tizauze mtundu wa malawi kuti zija zimene mmayankhula zija koma dr jane ansa akutere chikhulupiriro tinacho kuti atere ubwino wake wa zimenezo ndi marekoding tasewera apawa titamva titaona kuti mafuta akusowa tidapeza achikuni achikuni ndinu mulembi mu unduna wa zamphamvu ndi zamagesi nkhani zikuti chani ndi umwayi lero dziko lapindula kudzera mu ntchito imene timapanga Chi- pa chizungu timati triangulation kapena kuti fact validation exercise koma it is within the principle of natural justice kunena kuti those people that have been mentioned should be given an opportunity to be heard so ife asidedi ndi chifukwa chake timayima kumanena kuti ndife bungwe la amalawi timayankhulira wina aliyense kuphatikiza kuti dr jane ansa nawonso ndi mmalawi tikukhulupirira kuti sanapatsidwe mbali sanapatsidwe mwayi oti amvedwe choncho ife tipita kumene mmene tikuteremo sitikuyikira kumbuyo ah, mchitidwe uliwonse wosakaza tanena kale e, sitikuyikira kumbuyo mchitidwe wina uliwonse wosakaza ndipo tikuwathokoza amalawi kuti aonetsadi kuti amalawi sokonzeka kunena kuti chuma chawo chisakazidwe tikapitiriza mmene tikuteremo muona kuti tipindula and tionjezereponso kuti ah, ulendo uliwonse kumene nduna kapena mkulu wa boma wayenda kugwiritsa ntchito misonkho ya amalawi akabwerako azitiuza ndinapita kwakuti tikuyembekezera zakuti ife amalawi tizisunga then ngati akunamanso tinene kuti akunama tifunika kuti tizipanga volunteer eh, tikhala ah, um, tizipanga kau- ka- kauniuni nduna zikumaziunika akuluakulu aboma tiziwaunika nde tizibweranso poyera eh, chifukwa anthu awa kuti abwerere mboma ankayenda pa poyera nkumanena anali ndi manifesto yawo imene anayikhazikisa tiziona kuti kodi zimene amayankhula zija ndi zimene akuchita zikugwirizana choncho ife tikupita kumeneko chifukwa ndi mmene timachitira kuno ku sidedi sidedi ndi amalawi timakhulupirira kuti tizigwira ntchito mokomera amalawi komanso tizipereka mwayi kwa anthu e, ndiye tifunika tikawapange engage e, ndipo tikukhulupirira kuti kumeneko tikatu- tikatengako zenizeni zimene tizauze mtundu wa amalawi

chifukwa mwina nthawiyi yachepa mukumana nawo liti pakadali panopo stand yanu ndiyoti chani ulendo ukhalepo apite mmene akuone- zikuonekera muja kapena zikhale motani tikudikira kuti timve lipoti limene mutiuze mukakumana nawo kotengerana ndi nthawi imene yatsala kuti ulendo umenewu ukhalepo zikomo
mazizi bridge kapena kuti ulalo sumawoloka usanafike ndanena kale kuti bungwe lino ndi credible uh, organization mpaka na pano eni ake sadayankhulepo kanthu ndiyeno ife tikugwirizana ndi amalawi kwathunthu kunena kuti sitiyikira kumbuyo kusakaza ndalama za boma 2 billion yachuluka nchachiziwikire kunena kuti sitingavomere kunena kuti 2 billion igwire ntchito ulendo uno uh, koma mutilole tigwire ntchito imene tinga- timagwirira ife a sidedi sitimapanga kuti chifukwa kuti awo ndi amazizi ndiye titere no uh, timayankhula as it is sitimayang'anira nkhope ayi so za nthawi ndikukhulupirira kuti izo tizisiye uko koma tikulonjeza ku mtundu wa malawi kuti ife tifunika tikumane nawo uh, dr jane ansah tikamve mbali yawo chifukwa mpaka na pano mbali yawo sina- sinamvedwe koma mmene tikuteremo nditsindike kuti sitikuyikira kumbuyo ndipo sitingayikire kumbuyo mchitidwe osakaza ndalama tifunika kuti tizigwisa ntchito ndalama moyenera ncholinga kuti tiwapepuze amalawi ku misonkho sizingakhale zoona kuti amalawi azilipira misonkho amalawi azigona njala ndi ndalama tizisakaza mmene tikuchitiramo koma chenicheni chogwirika tizayankhula tikabwera tikachoka kukakumana ndi dr jane ansah zikomo kwambiri Ah, ziko- zikomo kwambiri dzina langa ndine mercy matonga kuchoka ku times mwakambapo nkhani mwapanga replay recording imene imaon- imamvekera kuti mumayankhula ndi achikuni omwe amayankhulapo pa nkhani zokhudza mafuta ndi deal ya g to g imene inachitika mbuyomu achikuni anali a ps then panopa salinso pa udindo umenewu nde mwakamba kuti nkhaniyi tsopano mwakaisiya ku acb achikuni zatengera bwanji kuti iwo pakadali pano abwereno poyera ndikumakamba nkhani imeneyi kodi achikuni akapita ku acb kukathirira ndemanga pamene nkhani ya, ya, ya, yapita kufi- yafika poti kufufuzidwa ndodzipereka bwanji kupereka maumboni awo kapena zatenga bwanjinso nthawi kuti iwo pakadali pano ndi adzibwera kudzayankhula nkhani zokhudza mafuta amenewa zikomo zikomo kwambiri uh, choyamba ndimafuna ndikonze kunena kuti uh, chikuni tinayankhula nawo nthawi imeneyo ali ps panali pa 6 may 2025 tisanachite chisankho nthawi imene nkuti adakalibe ps sitidayankhule nawo lero lero katundu wabwera poyera chifukwa chonena kuti tikudabwa kunena kuti achakwera adanena kuti kuli katangale ku nocma anthu ku nocma ndiwachosa ntchito chisankho chikatha mwasoka anachosedwa ntchito ndi achakwerawo ndiye ife timaganiza kuti a dpp popeza legacy pofuna kuteteza legacy ya profesa peter mutharika amene akudana nkatangale amene amadana nkatangale akayambira ku nocma koma akanyama adakalibe konko ndiye tikubwera kuti poyera kuti nkhani yonena kuti ku- ku nocma kunali katangale sinali nkhambakamwa achakwera samangolota umboni ndi uwu ndipo recording imene ilipo ndinene pano poyera ndi 1 hour 20 minutes izi ndi kalawe chabe so mayi mercy e, matonga tikugayirani inunso ndi amalawi mumvesere mukamvesera ananena more, more, pa 1 hour 20 minutes achikuni anatchula more than 15 times kuti afuna apite ku acb more than 15 times and ananena kuti munthu wamkulu mukazamva akutchula salary yake malipiro pagulu anakwiyadi ndinene kuti nthawi imeneyo ndinkatenga cholembera eh, kuti ndiyambe kulemba manotsi ndanena kale kuti cdedi is a credible organization sitingapange recording munthu opanda consent yake ayi and sitingatenge zimene tazitenga kumbali ndikubweresa pagulu koma anandiuza kuti usavutike nkutenga cholembera panga record and mukamvesera recording ya 1 hour 20 minutes mumva pena akunena kuti ya izi zokha izi eh, zisapite kunja kusonyeza kuti amadziwa tinagwirizana kuti akujambula choncho ndikonze kuti eh, funso lonena kuti akuyankhula lero bwanji eh, limenelo ndisaliyankhe koma mbali yonena kuti kodi lerolo ndi okonzeka kapena asakonzeke tikukhulupirira kuti ngati munthu amene anagwirapo ntchito ngati ps eh, sangasinthe ndi mphepo tikukhulupirira kuti zimene amayankhula nthawi imeneyo mpaka pano ndizoona chifukwa amachita kunena kuti anamiwa mukaawuze mukaawuze ameneyo mukaawuze tikakumana ku acb komweko acb yo idakalipo sidasinthe iwowa ntchito nkutheka kuti asinthadi koma tikukhulupirira kuti ali ndi mauthenga ofunikira kwambiri amenenso athandize ulamuliro uno makamaka profesa arthur peter mutharika pamene akuthana ndi vuto la katangale pamene akuthana ndi vuto la mafuta mdziko muno akuyenera kuti adziwe zimene zili pansi mwina zina pena sangazidziwe choncho kwinako nambala tikugayirani yachokuti mwayimbire foni eh, kuti muyankhule nawo chifukwa inunso ndi gawo lofunikira kwambiri la boma pachakuti tili ndi magawo anayi a boma ma- makhoti kapena kuti mabwalo nyumba ya malamulo Uh, kapena kuti parliament komanso executive kapena kuti a president ndi nduna choncho uh, tathokoza fa cha mafunso anu ndikhulupirira kuti takonzapo bwino
ndimafuna kudziwa kuti ngati cdedi uh, aboma mwina muzitchule kaye anthu akudziwe nanga anthu azayamba kudabwa kuti ah, amene umawu akufunsa ndani amiwa kapena akufunsa okha namiwa chabwino ndine kenford ndima mtolankhani ku zodiak Ndimafuna kudziwa ngati Cdedi kuti impression yanu pa ma austerity measures amene boma linakhazikitsa ndi yotani chifukwa mukufotokoza zokuti they should walk the talk koma padakali panopo bungwe lanu mukuona kuti aboma akuchita bwanji pa ndondomeko zimenezi.
kunena zoona we are not impressed ife sitikukhutira akanakhala kuti ndo- ifenso iwo eninso amene apanga ndondomeko tikukhulupirira kuti sakuzikhu- sakuzikhulupirira ndondomeko zawozo fa akanakhala kuti akuzikhulupirira sakanamakweza msonkho kukweza msonkho zija zimasonyeza kuti athedwa sakuziwa kuti kuti tipanga chani koma ife tinawauza kunena kuti mziko muno muli ndalama zambiri mziko muno anthu ambiri sakulipira msonkho nd- ndalama m- kuna kuna be- kuna cho- kuna kuna nyumba ya malamulo kuna zinaziwika kunena kuti 67 billion ya malawi inagwiritsidwa ntchito mu myezi yosapitirira 6 tinanena kuti ndalama zimene sizinawonongedwe zili momuno pali deti ina yake tiyitchula siku limenelo ku reserve bank kunatuluka ndalama za nkhaninkhani kudachitidwa holiday ku reserve bank koma chomvetsa chisoni manyazi lero ku reserve bank iko anthu amene analili nthawi imeneyo alipo mpano mukawerenga press statement ya pa 7 may imene tinapanga ichi timanena kuti anthu aku state house amagwiritsa ntchito governor wa reserve bank eh ndikumapangisa kuti mdziko mukhale opanda mafuta lero gavanayo akugwirabe ntchito ife tikunena kuti nthawi ya holiday iyi aliyense ku dpp ayambe kuzifunsa titengerepo mwayi azifunse kuti what are we doing kodi tikupitiriza pamene inasiyira mcp so mukandifunsa nkhani ya austerity measure we are not impressed amati the proof of, tea, of uh, pudding is in the eating umboni wonena kuti anthu amasinja mphale e, pa khomo umaoneka ana akamadya ndiye lero kungobe- kuma- kubwera kubwe- kukweza misonkho uja kunasonyeza kuti penapake sizinayende chifukwa chani akanapanga a- ayambe kaye aseke zibowo zonse zimene tikuziziwa zimene a mcp amagwiritsa ntchito pobera ndalama komanso akatole ndalama mukukumbukira ndinanena kuti tipange cancel ma 5000 ndalama zijatu zile zikusungidwa mmanyumbamo muzipinda masitaki akuluakulu koma limene liripo lonseli anthu ali ndi nyumba mmene lili chili chipinda chogona chino Moko- mmalo moti ayike zovala monse mwayika mwa ma, ma, ma 5000 atsogoleri ambiri a dpp akuziwa koma choti akupindula pamenepo akhala chete koma ife ndinene kuti sitikhala chete kufikira mmalawi moyo wake utasintha ndiye apapa tisinthe tipange khanso ma 5000 apo ayi muyambe ntchito yona kuti ndalama zitoleredwe Ah, ndifake tinanena kuti tikhale ndi njira komanso malamulo alipo ku acb kuja kunena kuti ah, boma lili ndi mphamvu lokatenga chuma kwa inu andima ngati mutafoto- mutakanika kufotokoza kuti chuma chomwe munachipeza bwanji munthu akunena kuti ndi mlimi koma akupeza kuti ali ndi ma ali ndi warehouse pano ndi uko yoposa admarc anazizinga kuti zimenezi zimene ndi za amalawi amalawi kusiyana azivutika zimene zibwere zitumikira amalawi ndiye ngati mapanga migwirizano kuti mugawana ndalamazo mukuzinamiza sikunazabwera pano kuzanena kuti auje mwatenga ndalama kwakuti mwatenga ndalama kwakuti mwatenga ndalama kwakuti fa musamupake professor arthur peter mutharika arthur peter mutharika means well for this country koma aliyense amene akupanga mgwirizano wake ndi anthu a congress kuti avutitse amalawi e, ife betikhala mbali ya malawi choncho precisely to answer your question we are not impressed because kuli zinthu zona kuti anthu sakuyankha mafunso nkhani ya migodi nkhani ya misonkho yeniyeniyi anthu amene sapereka misonkho muno akuluakulu aboma akuwadziwa ndi azinzawo amamwa tea limodzi we cannot proceed like this mjfm um, amati boma lino anthu amene ali mundale akapanga zinthu ah, zolakwika ah, collab- its business as usual Ah, boma ili likuoneka kutenga action iti yoonetsetsa kuti ah, anthu amene awadi they have to pay for what they've done So wabwino osati boma liyani mwasokoneza mukayang'ana gawo 12 boma ndinu ndine ndifake paja pasanafike pa 16 asogolo onsewa anali abale athu timadya usipa limodzi chimanga chokazinga timadya limodzi ndiye mistake timapanga ndife tikasankha timasiyira 5 years akasakaze akabe akatibere tasinthe tisinthe ndinu ndine ndifake ndanena pano kuti chilichonse chimene mutachione chodabwisa mutiimbire foni foni yaulere 4384 pa tnm kapena pa airtel mutipase uthenga akuti apanga zakuti ife uthenga umene usitiukhalira yayi e, zize pano za tonse Ah, tikamavutika timavutika tonse zikamayenda timayenda tonse so mbuyomo mbuyomo zimachitikadi Ah, munthu akakhala pa mpando mpandocho amagwisa ntchito kuti apange zofuna zake ulendo uno kulibe chifukwa apm akunenesa kuti ati boma lake safuna katangale apm ananena kuti government is not a feast boma si phwando nde sitilola unless apm atabwera azasinthe statement koma sitikukhulupira apm is a statesman apm is a man that loves this country yeah? he's a man that would like to see malawi changing so we are here to support apm ndifake tabweresa nambala imene kuti aliyense zimene akupanga kaya nduna dc ndani aliyense amene akupanga zosusana ndi zimene akunena apm amene ndi ndani wa malawi ndi ndani wa apm mumuneneze ife sitimuyikira kumbuyo so sinkhani yoti boma ya boma ndi inu ndi ine amene akutimvera pano zimasokonekera zinthu zoti timati ndalama za boma anthu ambiri mmaonerera ndalama za boma zikubedwa katundu wakuonongedwa ena mumapitanso kukachosa zikwangwani mumsewu kumati za boma akuluakulu palibe cha boma Mukas- muka- mukaononga bridge eh? nthawi ya mvula inoyo ambulance munthu adwala akadusa kuti muzapeza kuti mwathandizira kuti moyo wa munthu uonongeke choncho tiyeni tiphunzire kunena kuti palibe cha boma ndalama zimene amatolera MRA ndalama zimene zimabwera ngati ngongole kuchokera palamenti ngongolezo timapereka inu ndi ine ndi ana athu tidzapereka ndiye tisamalekerere anthu akuononga zinthu mchitidwe owombera anthu mmanja big man big man chifukwa kuti ali ndi ndalama zakuba tisiyiretu tikuwadziwa anthu eh? anthu munaona mcp italowa mboma all of a sudden kunapezeka asanduka mabilionea ulendo uno dpp yabweranso tisaonenso mabilionea ngati kuti akhale billionaire apange justify kunena kuti ine ndalama ndinazipeza motere ngati ili business atiwonese malisiti kuti amalipira msonkho chifukwa wa business amene salipira msonkho ndiwo- ndiwo- ndiwo- ndiwo- ndi- amene si nzika yabwino lamulo likuyenera ligwirepo ntchito choncho wina aliyense kudera kwathu tikamuona kuti walemera modabwisa tiyambe kudabwa ndife momuombera mmanja zimenezo tiyambe kufunsa mafunso that is the only way we can make this democracy meaningful otherwise tiziavotera anthu kuwachosa kuavotera anthu ah, kumangosintha ife tikhalebe pomwepo pomwepo tifuna maphunziro m'malawi muno ana akapita primary school akalandire maphunziro abwino ah, ofanana ndi ena kwina kwake tifuna munthu akapita ku chipatala apita ku khonjeni ku nthalire apita pa ngabu akapita meneko kuchitipa ku kameme akapeze kumene kuli kulera kuli mankhwala osati ndalama za mankhwala zikhale mthumba mwa munthu agule magalimoto tizimuombera mmanja kuti big man big man ayi zithe pano za tonse timavota tonse msonkho timalipira tonse we don't have all the time on earth i think we have addressed the most topical and burning questions ngati alipo cdedi is available inu ni mboni ife sitimathawa funso timakhala pompo malemu lucius banda anayimba nyimbo kuti munthu wa